Dzina langa ndine Mwandida. Ndinabadwira m'mudzi mwa Amwalazi. Bambo anga anali mlimi ndipo mayi anga ankagulitsa mandazi ndi zitumbuwa. Kwathu sitinali olemera ayi komanso sitinali osauka chifukwa chakudya cha tsiku ndi tsiku chimapezeka. M'banja mwa kwathu tinabadwa ana asanu ndi mmodzi. Ine ndidali omaliza. Kukacha ndinkasesa pabwalo, kutunga madzi, ndi kuwathandiza makolo zintchito. Komanso ndinali ndi maloto. Maloto anga adali pafupi, kukhala ndi mwamuna wondikonda yemwe ndidzabalane naye ana komanso khomo loti mavuto azidzatitalikira. Nditakwanitsa zaka makumi awiri, makolo anga anandipezera mwamuna woti andikwatire. Dzina lake Gomani. Gomani ankachokera m'mudzi mwa Kadaya. Mudziwu udali woyandikana ndi wakwathu. Anali wamtali. Mapewa ake amaoneka mwachamuna ndipo anali ndi mawu onga mabingu. Ana ankachita mantha akamumva akulankhula koma ine ndi atsikana ena timakopeka tikamva mawu ake. Ankagwira ntchito m'tauni ndipo amati akabwera kumudzi amabweretsa nkhani za manyumba osanjikizana ndi zina zambiri. Tsiku la ukwati litafika ndinali ndi mantha koma kumwetulira kwa Gomani kudandikhazikitsa mtima pansi. Adandinong'oneza kukhutu nandilonjeza tsogolo lowala. Mwandida, sindidzalola kuti udzakhalenso m'moyo wovutika. ndidzakusamalira moyo wako wonse adatero Gomani akumwetulira kapena ndinene kuti amuna anga tsopano kwa kanthawi adaterodi amakwaniritsa malonjezo ake aja nditafika kutawuni koyamba ndinali ndi chilendo ndi misewu yaphula magetsi amunsewu ndi nyumba zosanjikizana zomwe Gomani ankanena koma patatha nthawi ndinayamba kuzolowera ndipo sizinkandichititsanso chidwi Gomani ankagwira ntchito ngati kalaliki ku kampani ina ya mabasi. Ine ndinkakhala pakhomo ngati mkazi wa panyumba, kuonetsetsa kuti Gomani akamabwera kuchokera ku ntchito adzapeze chakudya. Sukulu sindinapite nayo patali. Nditamuuza Gomani kuti ndiziphika ndi kugulitsa mandazi anandiuza kuti ayi, azindipatsa chilichonse chomwe ndikufuna. Ndipo amakwaniritsadi, samalephera. Kunena zoona ndinkamukonda mwamuna wangayo ndipo ndinali ndi chikhulupiriro chonse kuti nayenso ankandikonda. Patapita zaka zingapo pakhomo pathu panayamba kubwera makalata. Poyamba sindimadziwa kuti makalatawa amatanthauza chiyani, koma ndimadziwa kuti sinali nkhani yabwino ayi. Mtima wanga sumakhazikika. Gomani atafika anandiuza kuti zikalatazo zinali za mabilu. Ina inali yochokera kwa alandilodi. Amati ngati sitilipira nyumba mwezi umenewu atithamangitsa. Kuteko padali patatha miyezi iwiri Gomani asanalipire nyumba yomwe tinkakhalayi. Pa nthawiyi n'kuti ine ndi Gomani tili ndi ana awiri. Onse anali akazi okhaokha. Woyamba anali wa zaka zisanu ndipo wachiwiri anali ndi zaka zitatu. Komanso mmene makalatawa ankabwera n'kuti ndili ndi pathupi pa miyezi itatu. Tsiku lina Gomani anafika panyumba wofooka. Ntchito yake inali itatha. Kampani yomwe ankagwirako ntchito inatsekedwa pa zifukwa zodziwa okha. Ndipo pa nthawi imeneyi mutauni mosangalatsa muja munkangokhala ngati tili mumsampha tsopano. Gomani anayesera kuyang'ana maganyu uku ndi uku koma sizinali kumuyendera. Osadandaula amuna anga, tidutsa mu nyengo yowawayi, ndidamuwuza nditagwira dzanja lake. Koma izi iye sadamve. Ndiyesa maganizo ake anali ali tsidya lina. Gomani adapitiriza kuyang'ana ntchito. Amachoka m'mawa atavala tayi ndi kupisira shati yake. Manja mwake atanyamula envelope yayikulu. Ndipo akatero amabwera pakhomo mochedwa ndi nkhope yokhumudwa. Kenaka adayamba kumwa mowa. amati ayiwale mavuto. Poyamba ankangomwa botolo limodzi mwa apa ndi apo, koma tsono adayamba kumwa mwauchidakwa. Tindalama tomwe ankatipeza m'maganyu ena ndi ena amangothera kumowa. Kenako amuna anga adayamba kukhala olusa. Tsiku loyamba lomwe adandimenya sindidayembekezere kuti zingatero. Nanga tangoganizani mwamuna yemwe mumamukonda komanso amakukondani kungochoka uko n'kukumenyani. Simungadzidzimuke? Pa tsiku limene adandimenyali adabwera ataledzera, zovala zake zikununkha kachasu ndi thukuta. Nditamufunsa za ndalama yolipirira nyumba ndi pamene dzanja lake lidauluka n'kundifikira pa tsaya ndisanamalize kulankhula. Mpaka lero ndimakumbukira ululu womwe udadza ndi dzanja lake. Atandimenya adandiyang'ana kwa kanthawi, kenaka adalankhula mawu omwe sindidathe kumva ndipo adaphiphirukira komwe kudali kama lathu, nagwa chagada. Pepa Mwandida, adatero, koma maso ake sankayang'ana maso anga. ndiyesa amachita manyazi sizidzachitikanso zidachitikanso khofi lija lidali chiyambi chabe ndidasanduka ng'oma ya gomani amuna anga okondedwa tauni itatilaka tinabwerera kumudzi ndimaganiza kuti kampweya kayaziyazi ka m'mudzi mwa mwalazi pamodzi ndikuona nkhope za achibale ndi ena owadziwa kusintha nkhanza zake zomwe adayamba koma ayi ndithu m'mudzimo anthu ankangotinena anatha zoti anali onenepa ndi mbiri chabe sikuti amanama ayi ndidali nditaonderatu chakudya chikapezeka ndimangowapatsa ana anga olo ineyo ndisadye bola ana anga ndi bambo awo adye gomani amati akapeza pakhomo popanda chakudya amangondimenya pathupi pa miyezi itatu paja ndidapititsa padera gomani atandimenya kolapitsa kunena zoona kumudzi moyo unali wovuta Tinkakhala mu gowelo la mchimwene wanga amene adapita ku chikamwini ku mudzi wa Asingala. Gomani adayamba ganyu youmba njerwa koma ndalama zake sizimalimba. Amangokhalira kumwera mowa. Amati akaledzera amabwera ku nyumba usiku. Ndiye ndimakhala ngati ng'oma zija amaimbira nthetsa banja zija ndi ineyo. amandimenya kolapitsa amati zonse zoyipa zomwe zikumuchitikira ndikupangitsa ndineyo ndisanakukwatire ndinali ndi ndalama ine koma nditangokukwatira mavuto anayamba kubwera mnyumba mwanga ananso kungobereka akazi okhaokha ukuganiza kuti adzatenge dzina langali ndi ndani chuma changa ndidzasiyira ndani monse momwe amalankhula izi zigong'ontho zidali zikuvumba pa thupi langa ndiwe mkazi wopanda pake mwandida adandilavulira mawu amenewa akununkha fungo la kachasu yemwe adamwa kwa ananthalo komwe ankachezera tsiku lonse kumavina nyimbo za joe gwaladi pena amati akandimenya ankayimba nyimbo yoti idzathera mapenoti a gibo pearson komano mapenoti anja mbali mmodzi wina osaponyako masiku ambiri amati akamandimenya ana amadzuka ndikumaonera abambo awo akuwamenya amayi awo nawo amalira ine ndikalira Izi zimandikhudza kwambiri. Kenaka ndinawatenga anawa ndi kuwapititsa kwa agogo awo kuopa kuti usiku wina angadzaone mayi awo akuphedwa. Ana atangochoka ndiye zinali ngati ndawonjezera mavuto anga. Kuchipinda amandigwiritsa ntchito ngakhale sindikufuna. Amandikakamiza. Atandipatsanso pathupi pena ndimaona ngati asiya kundimenya. Sinanga amafuna mwana wina wamwamuna. Penanso ndinali ndi chiyembekezo choti mwamuna wabwino amene adandikwatira abwereramo, koma ayi ndithu. Awo adali maloto chabe. Amandimenyabe. Tsiku lina adandimenya adanyamuka ulendo wakukachasu. Sadadziwe kuti m'mbuyomo pathupi paja padapitiranso padera. Ndidalira. Mmene Gomani ankabwera pakhomo adandipeza ndikulirabe. Mwazi ukutuluka pakati pa miyendo yanga. Ukuona ngati kulira kumubweretsanso mwanayo? Ndikhalire chete apa! Sindidakhale chete. Ndidalirabe. amuna anga ndiperekezeni ku chipatala ndili mu ululu koopsa gomani sadandiperekeze amati ndisamutayitse nthawi ndinanyamuka usiku omwewo kukadzutsa amayi anga kuti andiperekeze ku chipatalako amayi ine banja landitopetsa sindikulifunanso ndidatero kwa amayi anga ii mwana wanga ndidakuwuza kale banja ndikupirira oh mama ndikufatu ine m'banja mmenemo m'mudzi mwathu mwamuna akakuchitira nkhanza akuluakulu amati mwanawe banja ndikupirira koma pomwe zidafika apa ine sindikadatha kupirira nditachoka kuchipatala kuja ndidabwerera ku gowelo lathu lija ndidamupeza gomani ali ndi munthu wa mmayi wina nditamufunsa adandiyankha kuti mwandida ulibe ufulu wondifunsa funso limeneli ndikafesa ana mwa iwe akungofa lola anzako anyamuleko mbewu zanga zabwino
ndinaseka misonzi ikutsika m'masaya ndidaganiza zoti ndithawe ndikayamba kupeza bwino bambo anga adali atatsikira kulichete zaka zitatu zapitazo mwina akanakhala moyo bwezi gomani asakuchita izi achibale anga anali atasamukira midzi ina ndi mabanja awo aliyense amavutika ndi miyoyo yake tsiku lina adandimenya ndi mthiko thupi langa lidatopa gomani atayamba kuliza mkonono wake omwe unkamveka ngati chivomerezi usiku uliwonse ndidathawa komwe ndimapita sindimadziwako chifukwa ndinali nditabalalika ndi ululu koma ngakhale ndidali mu ululu ndidakumbukira kuti ndili ndi ana sikunali kwabwino kuwasiya ana okha monyinyirika momwemo ndinabwereranso ndimachita kudziwa kuti komwe ndikupitako ndikafikira kumenyedwa mmene ndinkalowanso m'mudzi mwa amwalazi kunja kudali kutayera ndikuyenda ndidaona gulu la azimayi litakhala pansi pa mtengo ndipo msungwana wina amene amaoneka wachilendo m'mudzimo adandiyitana Nditafika ndi kukhala pansi pansi pa mtengowo, ndidamva azimayi ena akunena za nkhanza zomwe amakumana nazo m'mabanja mwawo. Ena amapereka umboni a mmene adaachokera m'mavutowa. Inenso anandilimbikitsa kuti ndilankhulepo za nkhani yanga. Ndidalankhula. Ndidaonetsa zipsera zomwe ndidali nazo, zina zatsopano, zina zakale. Msungwana wachilendoyu, yemwe dzina lake adaati adali Tonthozo, ndipo adali wapolisi osavala uniform adandiuza kuti ndikhonza kukamuneneza gomani ku victim support unit sindidaganize kawiri ndidapita kukamuneneza gomani gomani adatseguliridwa mulandu wa nkhanza za m'banja mmene gomani ankamangidwa anandiyang'ana ndi diso lopepesa koma sindidamulabadire ndimadziwa kuti ndikangomumvera chisoni ndidzakhalabe ng'oma yake inde gomani ndinkamukonda Koma chikondi chimenechi kupanda kusamala nacho chikhonza kundipititsa kumanda mwamsanga ndi kuwasiya ana anga pa umasiye. Monse zinkachitika izi ndili ndi zaka makumi awiri ndi zisanu ndi ziwiri. Gomani atamangidwa ndidayamba malonda ogulitsa mandasi. Zinthu zidayamba kundiyendera ndipo ndidamangisa nyumba yomwe ine ndi ana anga tinkakhalamo. Ndinabwereranso ku sukulu. Ichi chinali chisankho china chabwino chomwe ndidachita. Chifukwa pano m'mene ndikukuuzani nkhaniyi ndili mu uniform ya unamwino. Sikuti ndangobwereka ayi. ndine namwino pa chipatala china chachikulu chomwe ndinganene kwa amene akumana ndi nkhanza kaya ndi mwana kaya wamkulu kaya ndi abambo adziwitseni anthu ena omwe angathe kukuthandizani ineyo kupanda kudziwitsa anthu ena ndi bwenzi pano ndidakalibe ng'oma ya gomani penanso nditamwalira kumene